dịka anyị si mara na agha akara aka anaghị eri nwa ngwụrọ amaara m na unu ma na m ga-abịa n'onyonyo tata makwara na unu maara na ọ na-abụ ụra sọwa ụsọ ekwobe ya ekwobe nwaafọ unu bụ maazị Michael a na-abịakwara na nke taa n'ihe nkụzi ilu Igbo otu o si metụta ndụ anyị na ndị agbata obi anyị nke onye na-erikwe ya zere nsi o ọ bụrụ na ọ tata bụ mgbe ị na-abịa biko mesaa m mgbịrịmgba aka maka na ihe dị n'ụwa bụkwa na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri na nke tata aga m akọwara unu ọkpụrụkpụ inu okwu anọ na otu o si metụta ndụ anyị na ndụ agbata obi anyị ka unu wee hụrụ na o teere anya Chineke hụrụ ndị Igbo n'anya ọ dị ka ihe chinchi sịrị na ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi ọ gwara ụmụ ya ilu okwu na-akọwara anyị na ị tụọ inu okwu ebe a na-eme ihe a ga-amara na ị maara nna gị marakwa na ị maara ndị gboo ka m gụpụtara unu inu okwu anọ ahụ anyị ga-ayari n'ụbọchị nke tata nke mbụ bụ nke sịrị na nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ nke ịbụa sị na ọkwa na anụrụ akara eze bụ na eze na-achị ọfụma nke atọ sị na ofu osisi anaghị emebe ọhịa m ga-ejizi nke anọ a wee kpokọba ụbọchị tata bụ nke sịrị na ụkpana okpoko gburu na ọ wụ ntị chiri ya ka anyị bido na nke mbụ nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ o nweghị onye bụ onye Igbo na-amara ihe bụ ofe ma ọ bụ mara ihe bụ ọkụ ofe dị ọkụ na-agbachapụ mmadụ ọnụ ada ezu ya n'oshi ada eme na ya bụ onye gha agha agha i wunye ofe dị ọkụ n'ọnụ ọ gwa gị ihe ọkụ ji ntị oke eme gịnị ka ọ pụtara ụwa anyị nọ dịkwa ọkụ jụkwa oyi mana ọkụ ya abụghị ọkụ ya bụ ịchụba ụwa n'ike ọ cha bute ọ chaghị bute ị na-achụzi ihe ụwa ka a ga-asị na tata ka ụwa gwụrụ ụwa bụ nwayọọ nwayọọ marakwa na a sị na eji nwayọọ anaghị emerụ ahụ i jiri nwayọọ sobe ije ụwa ọ ga-adịrị gị na mma ọbụnadị oge ihe siri ike tinye obi ọma ị ga-enwe ị ga-adị ogologo ndụ ọbụnadịzi oge ị nọ n'uju mara na ọbụnadị anụ ị tagodo anụ otu o si bụrụ anụ ọ ga-enye gị nsogbu n'afọ ị nọrọ n'uju marakwa na o nwekwara ndị nọ gị n'akụkụ nyebinye ha nyebinye ha ka ọ ga-abụ ị nọrọ n'iru uju ị nọrọ n'ụkọ onye ahụ enyebinyekwa gị maka na ọkwa ya bụ ihe bụ ije ụwa o nwerọ onye dịzuwara mma nke ịbụa sị anụrụ akara eze bụ na eze na-achị ọfụma ọ dị ka ihe ndị bekee na-akpọ special assistant ọ anya ndị na-achị ji ahụ ụzọ bụ ndị a na-akpọ special assistant ị hụla na anyị bụ igbo nọrị tupu oyibo abịa anụrụ akara eze bụkwa special assistant nke na-eme eze ọbụla na-achị kwesịrị inwe ntị inwe ntị abụghị na a ga-ebepụ ntị ya ma ọ na ntị ya adọrọ kama na ihe ọ na-egosi bụ na ọ ga-abụ eze na-anụ ihe eze ga na-ajụ onwe ya ajụjụ ihe a m chọrọ ime ọ ga-adịkwa ndị m na-achị mma ihe a m na-eme ọ na-ebunitekwa adị ndụ ndị m na-achị mana ịjụ na-eme na ọ sọ gị nwa bụ eze na ị ma ihe niile o nweghị onye ga-agwa gị na ị na-emezikwa ihe na-adọrọ mma anụrụ akara eze na-agwa anyị na o nwee ihe eze ọ bụrụ eze na-ege ntị ọbụnadị nwa odibo nọ n'ụlọ ya ga-abịa gwa ya eze ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebi biko eze ihe anyị chọrọ ime neekwa neekwa ka ọ ga-esi dị ejikwa m aka na ọ gaghị adịrị ndị obodo mma mana i si otu a mee ya ndị obodo ga-enwekwa ọṅụ eze mewe ihe ihe a nwa odibo a gwara ya ndị obodo nwebe ọṅụ ọ kwa eze nwe ọṅụ ya ọ ya bụ na eze ahụ na-achị ọfụma maka na ọ na-ege ntị na ndị ọ na-achị ọ na-ege ntị na ndụmọdụ ndị ọzọ na-enye ya ọ ya bụ ihe bụ anụrụ akara eze na eze na-achị ọfụma o kwesịrị ka eze ọbụla na-ege ntị hapụ ịbụ eze onye agwala m nke ọzọ nke atọ anyị na-aga na ya bụ nke na-asị ofu osisi anaghị emebe ọhịa n'ala Igbo o nwere nnukwu osisi anyị ma ọ dị ọtụtụ mana aga m emetụ ụfọdụ aka dịka nke a na-akpọ achị ka a na-akpọ ngwu ka a na-akpọ iyi ihe a bụ osisi na-ebu ezigbo ibu gbaa agba mana sọ ya nwa kwụrụ ọ gaghị emebe ọhịa n'agbanyeghị ka ọ ha nnukwu a ga-asị na osisi nke a gbakwara agba mana ọ bụghị na ihe a bụ ọhịa o gosiri na n'agbanyeghị otu osisi a si wee buo ibu ọ ka chọkwara ndị obere ndị ọzọ ga-anọ n'akụkụ ndị obere ndị ọzọ ahụ bụ ihe ga-eme ha ncha nọkọzịa ebe ahụ abụrụ ọhịa kedu ihe ọ pụtara na ndụ anyị ihe ọ pụtara bụ na n'agbanyeghị otu i si wee bụrụ eze n'agbanyeghị otu i si wee nwee ego dịka mmadụ sọsọ gị ama anọnwu o gosikwara na ị chọkwara enyemaka ụmụ ogbenye ị chọkwara ka ndị ogbenye nọdebe gị nso maka na sọ gị nwa nọrọ ebe ahụ ị gaghị emenwu ihe niile ị ga-afụ mbọchị ọkọ ga-akọ gị n'azụ ọ bụrụ nwa ogbenye ahụ kọrọ ọkọ unu makwa na nwaanyị nọgba ahịa ị ga-afụkwa mbọchị ọ ga-adado n'abalị o nwe onye ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ agbata obi ya bụ na anyị chọrọ enyemaka mmadụ ibe anyị anyị chọrọ enyemaka agbata obi i nwee ego nyekwara mmadụ ibe gị aka ka e wee nyere gị aka i nweghị ego mebekwa ezigbo omume maka na ihe ọjọọ na-amụ ihe ọjọọ ihe ọma amụọ ihe ọma o si otu a na-aga ị ga-ahụ na chukwu hụrụ anyị n'anya gboo gboo wee nye anyị ilu igbo site n'aka ndị nna nna anyị ọ ya bụ ihe na-akasi anyị obi ma anyị nọrọ n'ụba akụ maọbụ na anyị nọrọ n'ụkọ akụ aga m eji nke anọ a wee gwakwa gị ọzọ na chukwu anyị enweghị ihe a ga-eji wee tụnyere n'ịhụnanya o nwere n'ebe ndị igbo nọ nke a sịrị na ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya anyị ma ihe bụ ụkpana anyị ma ihe bụ ntị mana amaara m na ọtụtụ n'ime unu amaghị ihe bụ okpoko okpoko bụ oke nnụnụ na-efe ọ na-efe ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na- na-efe o nweghị ihe ga-eme ka o fee n'elu ma o meghị mkpọtụ mkpọtụ ya na-adị ka a ga-asị na ọ na-eme burum burum burum ụkpana ọbụla nụrụ ihe a maara na okpoko na- na-agafe ọ ga-ewere ọsọ nye efe n'ụzọ mgbe o tie nchi nọrọ okpoko ahụ bịakwute ya ọ ga-eji emere anụ o ji ihe mere anụ gbuo ya gịnị ka ọ pụtara ihe ọ pụtara bụ gị nwa bụ mmadụ a na-asị na ebe ụzọ dị esikwana ebe a na ebe a bụ ọhịa bịa na ihe ị na-eme adịrọ mma onye agbata obi bịa na ihe ị na-eme adịrọ mma nekwene ihe a na-ekwu maka gị kpọchie ntị jụ na ị gaghị ege ndụmọdụ o nwere ihe na-eme onye kpọchiri ntị ihe ọ pụtara bụ na ị- ị dị nkwadebe ịnara ihe ahụ na-eme onye na-akpọchi ntị anyị wee na-asị mmadụ sị gị na ihe anyị na-eme adịrọ mma ma ọ gị na ya ndụmọdụ a were tụlekwa ya ọ bụrụ nke dị mma i were ya mana ọ bụrụ na ọ bụghị nke dị mma ị hapụ ya kama ị ga-abụ eze onye agwana m bụrụkwa e- eze na-ege ntị maka ndị ọ na-achị a kpọọ gị oku sị gị bịa na ihe na ebe anyị na-aga na ụzọ adịrọ ya ṅaa ntị mara na ụzọ adịrọ ya maka na ị kpọchie ntị ihe na-ezute ndị kpọchiri ntị ga-ezutakwa gị anyị ama taba n'anụ jiri maka na anụ dị ụsọ tazie anụ udene ma ọ bụ anụ mmadụ nke anyị mere tata dịkwa mma mana anyị ga-agbanwe ihe nkọwa anyị a. ọ gaghịzi abụ maka ndụ na ndị agbata obi anyị anyị ga-ejezi na ndị ntorobịa maka na ajụzi na-abịazi n'oche m na-ajụ sị ọ bụzi maka ndụ sọsọ ka anyị ga-akọwa anyị ga-ejezi na ndị ntorobịa n'izu na-abịanụ wee gbarie ilu okwu a ofu ofu mana tupu m ahapụ nke tata ana m ekene gị onye na-ege ntị sị ọ bụ na tata bụ mgbe ị bịara n'igwe okwu a mesara m mgbịrịmgba a aka maka na nkịta sịkwa na ihe bụ egwuregwu bụ gị daara ya ya daara gị izu ọzọ ga-aka mma ndewonu